onye ọbụla bụ onye igbo tọọ ntị n'ala ma gere ọkwa dị oke mkpa n'ihi na ụmụ igbo anọrọla ebe ha na-achụ ihe nọ n'iro ndị iro ha ewee baa ha ime wee napụcha ha ihe niile nke ha nwere n'ụlọ ozi anyị ji wee bịa ugbu a bụ otu akụkọ nke anyị si na steeti imo wee nweta nke gbasara otu onye ụkọchukwu onye nke dabara n'aka ndị ntọ ndị omekome ndị ugwu bụ ndị ọchị ehi bụ ndị tọrọ ya na mmadụ iri ndị ọzọ ndị ya na ha so n'otu ụgbọala wee na-aga njem n'ime steeti Imo tọọ ntị n'ala ka ị nụrụ ka onye zitere anyị ozi ahụ siri wee kọọ ya bụ akụkọ
ndị Imo ekelee m ụnụ asị m ka m mee voice note a maka kemgbe Saturday um, my sister second eldest sister has been uh, the point of contact

a na-echeki ndị ọ kpọrọ last eventually ha hụ number my sister kpọwa ya sị ya na ha ji nwanne ya nwoke na ha chọrọ 10 million or ha egbuo ya ree his parts ya etiwe sị ele nwanne ya nwoke ọ- ya akpọọ my elder brother anyị ahaza ya akpọọ nwa nke ya nwa ya nwoke ya jụwa ha olee kpọọ aha ha akpọ again sị ele the brother akọ ha abawa na-akpọ ya iyi sị ya your brother pastor that uh, his pastor that uh, his uh, stupid jesus and all those things anyway ejijuru ya kemgbe ahụ nwanne m nwaanyị ahụ nọ panic attack because um, onye nke tọrọ di ya who happened to be a supermarket uh, nwere chains of supermarket na ụmụahịa ndị bi ụmụahịa ga na-anụ Obiora supermarket, Ndụbụeze supermarket, and a couple of them, all the man, where they kidnapped him. akwụchakwa ụgwọ ha ebupụta ozu ya. so that panic nọ my sister n'ahụ well kemgbe ahụ na ha akpọ ya and the bottom line abụrụ na yesterday na ewerele 15 10 million ha sịbu na 15 million megide ya bie na 10 ewere 10 million ga bụ ihe nwunye the man ewere ya gaa um, together with 50,000 o ji n'aka sị ya ngwa na ọ na ha release di gị ma condition ọ na ụnụ ji gbaa moto ha nara ya the 10 million nara ya the 50 million um, ya eruzi today ha erelease di ya di ya apụta ihe m ji na-akọ akụkọ a bụ na this thing happened n'Imo State ha sị na ha meziri turn back

uh, eventually um, that's how they found themselves n'ime ọhịa this is um, uh, that Owerri road Owerri Onitsha road ha findizi onwe ha n'ime ọhịa ego ebute a gara bunyekwana ha today I think it's either Amakohia or Akwakuma a gara drọpụrụ ha ego So but ihe m ji na-eme voice note a bụ what the pastor said na ihe ọ hụrụ the pastor sị na ha dị 10 four people na-enweghị mmadụ dị anọkwa n'ebe they shot them instantly na ha dị four agbagburu n'otu ahụ a na-agbagbu ya ka ndị na-abọ mmadụ na-abọ ya na ka a na-abọ ọkụkọ aka eseparate organs na ndị na-azụkwa ha na-abịa na that Imo State ya nwa ha bịara kegide n'eriri ụkwụ ya abụọ kpọwa ya isi n'ala ka ya agba ya boot mana the shocking thing bụ na ha sị ya na ọkwa ndị Igbo sị na ha na Fulani ga-eme that they are here na ha ga-egbugide Igbo one by one na-egbu ha until there will be no men left to challenge them and then the full blown out war will come na they have come and that this place forever belong to them ihe a bụ ihe ha gwara pastor then pastor akpọrọ ha baa ọ sị there is a camp existing camp na ihe ya hụrụ dị adịghị less than 300 men not less than 300 men na ha na-apụ na-abata ndị na-aga azụ ihe oriri ihe osisi ma ndị na-abọkashị mmadụ na otu a ka ha nọdị ya n'ime ọhịa this will be between um, I don't know so between that uh, ịgbafechaa ihe a dawa iwe this thing happened n'ụzọ Owerri Onitsha road as they said I say 300 not less than 300 men and otu e bu ha bata the next day na ebuke ndị mmadụ bata ihe m ji na-ekwu ihe ahụ maka ị ma a na-ekwu ihe a, ndị mmadụ e-feel that eh, ị pụọ na street ga-ehụ ndị mmadụ ndị mmadụ eju ndị Igbo enweghị plan ndị Igbo enweghị strategy onye ọbụla na-amali elu ndị na-agbọ bekee na-agbọ ndị na-echi echichi na-echi ndị na-aza this and that Nnamdi Kanu na-agwa ndị mmadụ na anyị dị marked out for extermination e chee na ọ wụ egwuregwu ọ bụrụ na ihe a mere onye ọzọ m sị story but uh but this is directly from my second eldest sister pastor ya na ndị mmadụ nọ n'ime ọhịa sị na ọkwa ndị Igbo na otu a ha nọ here ka ha nọ n'every state na they will go silently na-agụrụ anyị before they unleash a full blown war and enweghị statistics of how, how much we are reducing ọ bụrụ na ihe a metụta m na through my sister maybe ị gaghị anụ ya ndị ọzọ agaghị anụ ya and you think nothing is happening anyị nọrọ here anyị gaa meeting anyị erie ṅụọ and we think is all funny ka onye ọbụla nwere ụlọ nwere ihe na nwee buildings investment one thing or the other property and we think is funny Ihe a ihe enemies nọ on our land kwuo and they are killing people every blessed day. And we think it's funny. Anakwa m asị onye makwa connection ya na etu a ga-eji eme ya this is not funny. We need to re-strategize why we meet and start talking. otu anyị dị e-secure ala Igbo because we are out we are marked out for extermination those ga e-politicize ya ga-asị na hapụ ihe nwaanyị a na-akọ is up to you mgbe m kwuru ihe pensioners na-aga through n'Imo State because my elder sister was involved adanne m so na ndị ahụ a pịara ihe n'Okigwe road junction m na-ekwu ya some people thought I was just um, picking on Hope until ya ahịọ ugbu a everybody is aware of it where are those uh, people a na-akwụ ụgwọ anyị anọkwala gbaa nkịtị o ha echekweda all is well ndị nke nọ Lagos efile na ha emene there are mercenaries in Igbo land na-agụrụ mmadụ every day ndị mmadụ a na-efu ụfọdụ kwụọ ụgwọ ha alọghachi ndị na-akwụghị ụgwọ egbuo ndị na-azụ parts na-azụ ị check your village ị ga-ama what I'm telling you gaa your village now mara how many families ị nwere ike ịbaa na one village alone ị ga-ahụ only maybe 300-400 people

ọ bụrụ na m anụ ihe a n'ọnụ my sister aga m asị no this is propaganda na ndị mmadụ a sị na ha ga na-agụrụ anyị one one until there will be no men to resist them nakwa ịsa anyị na Fulani that they are here and this place is their own forever ihe ahụ Ahmadu Bello kwuru 1960 anyị sị na ọ wụ egwuregwu kemgbe ahụ ruo now amụbeghị m that time it is still active so biko ya wụ why I want to share onye hụrụ ma ebe a ga-ashare ihe to organizations authorities ndị dị connected to o nwezighị ihe gbasara politicians anymore concerning our safety n'ala Igbo ndị nwere ndị nwere ike ikwu ụka na this is one helicopter ha ka ego ha na-eji azụ one bulletproof vehicle that can go up and uh, do surveillance but onye ọla gbachiri nkịtị anyị na-eri na-aṅụ anyị chekwa na this is life biko um, onye nwere ebe ọ ga-ashare ihe a let people know this is serious this camp is everywhere if there are 300 men in Imo State between that Ụmụaka Awọ Ọmamma that area Ụmụnọha ebe ahụ Mgbidi ọ na e nwere 300 men you can imagine ndị nọ other places otu a ka a na-agụrụ ndị mmadụ here and there ya wụrụ ụmụ Igbo mara na-efu everyday ndewonu